Má tá tú ag lorg an bhaile trá foirfe le saol oíche bríomhar agus spórt uisce iontach, b'fhéidir gurb é seo an áit duit. Ní hea, ní Tulum, ach Playa del Carmen!

Dia dhaoibh agus fáilte roimh Playa del Carmen! Táimid anseo inniu ar an tslí idir Tulum agus Cancun so tá cúpla uair a chloig againn anseo agus táimid ag fanacht i gclub trá agus féachann sé go haoibhinn ar fad. Tá na tránna seo álainn ar fad. Tá píosa den feamainn sin timpeall na háite chomh maith. Ach níl sé ródhona, níl sé chomh dona ná Tulum ar aon nós. Ar maidin bhí bricfeasta againn i Chez Céline, so sin bialann Fraincise agus bhí sé den scoth. B'fhéidir an bricfeasta is fearr go dtí anois, níl a fhios agam. Ansin rinneamar roinnt siopadóireacht ar an 5ú Avenue de Playa del Carmen, so bhí sin saghas suimiúil agus fuaireamar seodra agus mar sin de. Fuair mé an.

Is féidir leat fanacht anseo i bPlaya del Carmen mar tá an-chuid óstán agus mar sin de ar an gcósta. Déarfainn go bhfuil siad costasach go leor ach cosúil le Tulum agus Cancun, is féidir leat fanacht sa bhaile chomh maith agus tá sé i bhfad níos saoire agus ansin teacht go dtí an trá nó rud mar sin. Bhí an club trá seo an-mhaith ar fad, níl ann ach bialann agus. teach tábhairne, chun an fhírinne a rá, ach is féidir leat suí isteach agus bheadh tú in ann dul go dtí an trá atá in aice leis an gclub ansin so tá sé úsáideach go leor agus ní chaithfidh tú íoc isteach agus caithfidh tú íoc isteach de ghnáth dos na tránna i Tulum agus Cancun so tá sé seo. fiú níos fearr. Mar is féidir libh a fheiceáil tá an Sargasso anseo beagáinín so tá mise chun siúl síos an trá beagáinín ansin chun a fheiceáil an bhfuilim in ann snámh beag a dhéanamh. Is féidir leat turas lae a dhéanamh cosúil liomsa go dtí an áit seo chomh maith.

bainteach leis na turasóirí mar is gnáth ach tá gach rud go dtí anois i Meicsiceo bainteach leis na turasóirí táim ag súil leis sin you know seo áit ana-thurasóireacht chun an fhírinne a rá ach tá cúis leis sin tá sé go hálainn ar fad agus anois tá sé in am snámh! Sé Playa del Carmen an dara cathair is mó i Quintana Roo anois, agus tá atmaisféar baile trá ann fós. I 1996 ní raibh ach 10,000 ina gcónaí ann, ach tá an daonra anois 305,000 duine. Tá go leor daoine tar éis bogadh anseo le haghaidh turasóireachta agus níl aon shéanadh gur áit turasóireachta é ach tá atmaisféar níos suaimhní ann ná Tulum. Tá na tránna anseo i bPlaya del Carmen díreach in aice leis an gcathair. Tá siad laistigh den achar siúlóide.

An t-aon rud ná, faraor, bhí an feamainn sin, an Sargasso, fós le feiceáil anseo i bPlaya del Carmen, cosúil le Tulum. Ach ní raibh sé chomh coitianta le Tulum. Agus seo i mí Iúil chomh maith, níl fhios agam an bhfuil sé ann in amanna eile den bhliain.
So seo é i gcomhair Playa del Carmen. Déarfainn b'fhéidir go bhfuil sé níos fearr mar áit lárnach ná Tulum? Hm, sin conspóideach anois ach tá sé go haoibhinn, is féidir leat siúl timpeall. Tá an trá níos cóngaraí don chathair chomh maith agus yeah, is maith liom é. Den cúpla uair a bhíomar anseo tá sé go haoibhinn ar fad. Agus go dtí an chéad áit eile, slán libh!
Agus leis sin, thiománamar isteach faoi luí na gréine

fós le teacht ar Cá Háit. Níos mó eachtraí uisce! Fothraigh sa dufair. cathracha agus níl fiú fhios agam cad eile, bígí liom.
Lads!
Tá cnoc ollmhór i San Ignacio. Toisc go rabhas an-an-bhreoite ar fad, goideann daoine do chuid stuff ar an slí. Lads, tá drochnuacht agam. Chaill mé an GoPro!